alụbinago hmm. ị nyekwara ji gị biskit bife tara na-apụ maka mama egbuke m oge mama egbu ji gị na agụ ga-agụ ugweda ugbo anọ ebe ọ bụla ọ nọ isi ike dị na ndụ ya ọ ga na-adị ready o ji wee nụọ ọgụ ụwa
hmm.

si ebe a zupụọ ma ma me- me- mewere ya rụọ nke ọ ga-ebe a uzu relationship a na-erube one week ife iribe gị title ka ara- nrachabe gị ike Mm, anambra ah, dị adị romantic nkịta ara kpụrụ ụkwụ ọfọ gị Fu, ma bizago nwụrụ anwụ
nna anyị kemgbe mmadụ emekata ihe anụ nkịta wee dị- wee- wee- guys wee mee ka this thing in life ihe na arụ na-aya nwa m since enwe m ego m eji gotere nwa ọgwụ nee ka ọ dịzi ka ogwu chineke nna atabeghị m afụfụ enough eh? ihe ọjọọ m meme gbaghalụnụ m my sins ala m ị na-eche mgbe ọ ga-esi m n'ọnụ wee pụta ọ ya ka i merigido mma gị anwụọ eh? kịta mpa gị dị ndụ nwaanyị kago nka dị ndụ ị ga-eji ya wee mee ihe ibe gị na-eme ụmụ ọgbọ gị na-eme eh? cash out ribe rube ụwa kọba foreign were ya gbazuo ozugbo nọrọ ọfụma ị na-aza ji ya ka ihe a na-akọ na ọ na-achọ ka a sị na ekwensu nye gị advice maka ije mee ya na-eribe n-
child of god on time gị ibi n'ụwa adịghị easy egena ekwensu ntị emena ihe a dị gị n'obi Hmm? ebe ka onye si ụwa a nwayọ nwayọ nnọọ ee mpa gị a na-atụrụ gị alo na i jee gbuo mpa gị i gbuo mpa gị ọ ga na-atọmentị gị ma ị lawa ụla abalị i gbuo ya ọ tọmentịa gị ekechi ya tụọ nwa gị a na ị chọrọ iyuzu will one day be your destiny helper no nwa gị a na ga-abụ dọkịta bụrụ lọya bụrụ injinia bụrụ prọfesọ bụrụ president and gọvanọ nwa ga-eme ụtụtụ na ọgbụgba mkpụrụ mmiri before you know it nwa echenji your life weep no more the lord is your strength nwa ga-awa gị isi were ya mee ihe ibe gị na-eme ka ị kashia out onye a na-enye gị advice ya na jụọ na o nwe freedom ebe ahụ ọ nọ before ọ pụta ọ ga-eteki order after iteki order pụta mana mụnwa nche pụta m pụtara onwe freely na-akụ mechakwa na nobody will question me nothing nothing egena ekwensu ntị the world is vanity upon vanity egena ajọ mmụọ ntị ọnwa ajọ mmụọ dị ihe na-agwa gị that thing egena ajọ mmụọ ntị emena ya wait on the lord wait on the lord confirm mee after after ka m tachara afụfụ nine months of suffering na how many years of suffering eh m bịakwa bịa lee nwa m ma ọ jee were ya gwọọ ọgwụ ego nna m nkịta nne kee ulu ọ ya-abalụ m m kpatazi ego nwa ka onye ya da elie mba mba mba mba i know that the god you will- will show us mercy one day Ọ, Eh, kịta- kịta ma ka kpọrọ nwa m afụ gị- biko.
kịta ka afụfụ gị bido ma kpọrọ nwa m kịta ka biko. afụfụ gị bido Ọ gị- ị na-amụ amụ abi ọ kwa ife i ji bịa ebe a ị na-amụ amụ ebee ka ị na-eje ebee ka ị na ngwa si ebe a pụọ si ebe a zuzu pụọ Nna this house. nọrọ ebe a ma isie ma isie ekwensu active